ya ọ mụwa bụ original keke man isiokwu m ga-arụgara aka taa bụ ọgọdọ eji mara igbo ụdị akwa anyị bụ igbo na-eyi agwaghị m unu mbụ naanị mụnwa bụ nwa afọ igbo ga-ebido n'ụtụtụ sụgide igbo wee gaje na chi ejie n'ọnụ ubi agaghị m agbakwunye mpepe bekee ọbụla ma ọlị agaghị m asụkwunye mpepe bekee ọbụla ma ọlị ụmụ nkịrịkịrị

kedu ụmụaka igbo na-eyi wee dịrị gawa ihe ọbụla m na-agwa gị bụ ka o si dị tupu ndị ọcha tiriri obodo anyị n'anya n'iyi abata bekee kpọrọ ya pre-colonial cultures of the ndị igbo ya bụ omenala igbo na-eme tupu ndị ọcha eburu nsogbu ụwa bute bute n'ala igbo ọ ya ka anyị na-ekwu maka ya taa ejiri ukwu akwa ịbụọ mara ndị nne nwaanyị igbo na nwaanyị ọbụla na-anụ di n'ala igbo ga-amarịrị ukwu akwa abụọ yikwasị ya nke a na-eyikwasị efe obu a na-eyikwasị n'elu wee were nnekwu ịchafụ sụọ n'isi na ọ ya ka ejiri mara ndị nne nwaanyị igbo na abịakwana na nke ejiri mara ndị ụmụ nwoke igbo bụ ha yinye akwa isi agụ ha kpuru okpu mmee kee akwa nke ha kpọrọ jọji n'ukwu jide mkpọ n'aka asị is a lie n'olu bekee asị m unu ụmụ nwaanyị igbo adịghị ama ukwu akwa abụọ na o mee gị n'anya pap ụmụ nwaanyị igbo adị ama ukwu akwa abụọ ọ bụrọ ya e jiri mara igbo ihe a bụ isiokwu nji nke m na-eji eti ndị mmadụ mmanwụ maka imirikiti ndị mmadụ ekwerele na ọ bụ ukwu akwa abụọ ka e jiri mara ụmụ nwaanyị igbo ma taa m na-agwa gị na ọ bụrọ ya ọ bụrọ ya ukwu akwa ịbụọ a na-ama ka m site n'ụdị akwa ha ji ama ama ukwu akwa abụọ kee afa ha na-azagacha amara m na enwere George amara m na enwere nke a kpọrọ London wax amara m na enwere nke ha kpọrọ um, Hollandis amara m na enwere nke ha kpọrọ lace wee dịrị gawa ka m jụkene afa niile a ọgọdọ niile ahụ na-aza o nwere nke bụ afa Igbo ọ bụrụ na ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ ọgọdọ ejiri mara igbo afa igbo ka ha ga-aza afa ha gwara gị ebe ha si bịa ndị bu ya bịa bụ ndị ọcha mgbe ha bịara ka ha butere ya ọgọdọ ahụ ọkwa ha gwara ka ka ya bụ ọtụ mgbe ha bịara nazie ahụrụ ukwu akwa abụọ asị m na ọ ka ndị igbo si eke ekike ọ ndị bekee bara n'ala igbo ji ụdịrị iyi ọgọdọ ahụ bata ala igbo nawa hapụrụ anyị ya n'ihi na o nweghị onye tiri uchu idozi Igbo ka ọ dị ka ọ dị na mbụ ọ ya mere anyị ka ji na-amụ okpu agụ abụọ taa na-azakwa na ọ ya bụ ejiji ejiri mara ndị Igbo ngwa gee ntị tupu ndị ọcha abịa anyị adịghị agba ọtọ ma ọlị anyị na-eyi akwa mana nke bụkwa eziokwu usoro ejiri emepụta akwa a na-eyi n'ala Igbo enweghị igwe ọbụla na-enye aka ime ya ka ọ gaa ọsịsọ tinyekwuru na ndị ọ bụ ọrụ ha ebughị ibu ọ ụfọdụ obodo bụ ihe ji ya mere aka ọrụ imepụta ọgọdọ a na-eyi na Igbo ya mere ha adịghị emepụta ọgọdọ ebe o buru ibu ka o zuo mmadụ niile

ọgọdọ ikwe ọgọdọ bụ usoro ndị Igbo jiri emepụta akwa anyị na-eyi n'ala Igbo gboo ọgọdọ ekwere ekwe ka a na-akpọ akwaete akwaete ka dịkwa taa ọ ka nwekwara ndị na-ekwe ọgọdọ taa ị mara na ihe ejiri ekwe ọgọdọ n'ala Igbo bụ mkpụrụ osisi a na-akpọ eri akụọ ya ọ mịpụta ndị nne nwanyị ejiri ya mepụtacha eriri ejiri ekwe ọgọdọ ha bịazie ha were ngwa achara na osisi dị iche iche hazicha ya ka ha si ahazi ya wee kwepụtara anyị ọgọdọ ọgọdọ ekwere maka ụmụ nwoke ka a na-akpọ ọgọdọ ụmụ nwoke anyị na-eke akwa eke anyị adịghị eyi isi agụ ọbụla isi agụ bụ akwa ndị bekee nyere ndị ha kpọrọ warrant chief warrant chief bụ usoro ọchịchị ha ji aka ha kepụtara onwe ha n'ala Igbo mgbe ha bịara ka ha wee nwee ike naa ala Igbo n'iyi ọ bụ so ka ka Igbo si achị ala Igbo gboo gbara ha gharịị ha bịara ka ha naa anyị n'iyi

Igbo na-eke akwa o nwe ka a ga-eke ya n'ukwu afịkọ ya n'ukwu afọ eke ya n'ukwu o nwe ka o nwe ka a ga-eke ekepụta ya n'olu ebe a o nwe ka a ga-eke ekepụta ya na n'ukwu akwa okike ka ejiri mara Igbo Igbo na-eke arụpụta ndị na- ndị na-ekwe ọgọdọ rụpụtara ndị ụmụ nwoke Igbo ọgọdọ a na-akpọ ya ọgọdọ ọgọdọ ahụ nke ụmụ nwoke na-afị n'ukwu ọ ya ka ejiri mara ụmụ nwoke Igbo ebe ị ga-afụ ya taa ihe nne bụ na abịrịba ndị abịrịba ka na-asụtara m ọgọdọ ọfụma nke ndị ụmụ nwaanyị na-eke ka a kpọrọ ekete o nwere obodo na-akpọ ya ekete ọ dị m ka ekete ka a ji mata ya ebe niile e nwere nke ekere ụmụ nwaanyị ọ na-adị mpe mpe ọ bụghị ukwu akwa ọ dịghị aka ukwu akwa ofu ka a na-eke ya

ndị kpatara ego na-eke eke ekete n'ukwu kekwasị ọzọ n'obi ụmụ nwaanyị otu a ka o siri dị ọ bụghị ukwu akwa ịbụọ taa akwete ka a na-akpọ akwa e kwere n'ala Igbo ị baa n'ime afịa ụfọdụ ị ga-afụ akwete ị jee ebe ọ bụla a na-ere akwa n'ala Igbo jụọ ya ese akwete onye na-enweghị ya ga-agwa gị ebe ị ga-enwe gịnị ka anyị kwesịrị ime ihe anyị kwesịrị ime bụ ịnachi ya tinye uchu mụọ ka a si ekwepụta ọgọdọ n'ala Igbo rụọ me- mepụtaba ya n'ụzọ oriri nne mebezie ya n'ụdị dị iche iche mebe ya ka ka ka o nwee ike zuo mmadụ niile bụ ndị Igbo ka anyị ghara ịna-ebute akwa na akwa ndị bekee mere na be ha maka na e nwere nke anyị a kpọrọ ya akwete nke e mere ụmụ nwoke a kpọrọ ya ọgọdọ nke e mere ụmụ nwaanyị a kpọrọ ya ekete ọ mba ndị ọzọ dịrị ka ha ji m ndị one one ama atụ ya bụ ọmụwa original keke ma ihe nọ na ihe ihe pụtara ụwa bụ ịkpọchita ihe e jiri mara igbo ka ọ nata hapụnụ jọọjị eh, hapụ jọọjị ọ bụla ibu ya abụrụ nke anyị hapụnụ london wax ukwu akwa abụọ ọ bụrụ ezi ụmụ nwaanyị igbo eji na-etinyere anyị anya ekelekwa m unu ka m gaa onye m na-ele n'ụgbọala ntị ka m mara ka o nwere nke ọ ga-atụnye ma ọ bụla ajụjụ bụrụ alo nye anyị ka anyị na-agakwa n'ihi na n'oge na-adịghị anya m ga-eburu ya ebe m bu ya eje maazị na-ahapụ m gị n'aka gịnị ka ị nwere ịgwa anyị Ya gazie. Ee, ahịa. Ahịa

Mụ onwe m na-akọwadị na ịma ahụ ukwu akwa abụọ anyị na-amanye elu na ọ ya bụ omenala Igbo abụghị ya n'ihi na ọ ndị ọcha bịara ala Igbo gboo bụ ihe butere usoro usoro ịma akwa ahụ n'ala Igbo ọ bụghị otu ahụ ka Igbo si eyi akwa oge gboo ọ bụghị otu ahụ ka Igbo si eyi akwa oge gboo ya bụ onye mara ukwu akwa abụọ o na onye mara ofu ukwu akwa o nweghị onye nke m ga-asị gị na ọ ya nwa na-eme nke bụ ezigbo omenala Igbo ma ọ bụ na ọ bụghị ya ka ọ na-eme n'ihi na usoro usoro eyim akwa ahụ bụ ndị ọcha bịara n'ala Igbo gboo bụ ihe butere ya n'ala Igbo ị ghọtara ebe m si abịa ukwu akwa abụọ abụghị ome ndị Igbo ọ gbara ọfụụ ọ gbara n'oge ndị bekee ọ gbara n'oge ndị bekee ka ọ bụ ọ ndị bekee bịara ala Igbo gboo bụ ihe wetara usoro eyim akwa ahụ n'ala Igbo Ọ ya ka m na-eme ka ị mata. ya bụ ndị ndị nne ndị nne nwaanyị na-afịa ofu ọgọdọ na ndị na-afịa ọgọdọ ịbụọ dịcha mma ọ dịcha mma onye yiri nke o yiri dị mma mana ihe m na-akọwa bụ ka anyị mata n'ezie na ọ bụghịkwa na ọ bụghịkwa ome na ọ bụghịkwa ka ndị Igbo si eyi akwa ka ọ bụ ọ bụghị ka ndị Igbo si eyi akwa ka ndị Igbo si eyi akwa bụ akwa ndị e kwere e kwere e kwere na ala Igbo ka anyị na-eyi ọ bụ ha na anyị ga-eje nachita azụ nachi ya azụ je kpotere m Akwete kpotere m ekete ụmụ nwaanyị ya na ọgọdọ ụmụ nwoke ka anyị fịwa akwa ka anyị si eyi ya Mhm. mgbe ahụ ka m ga ka ọ ga-edo ewu na ọkụkọ anya ọ bụrụ na anyị ga na-afịa ukwu akwa ịbụọ anyị ga na-afịa mana anyị ga-ama n'ezie na ọ ndị ọcha wetara usoro eyim akwa ahụ n'ala Igbo kpọmkwem anyị ga-ama n'ezie na ifi ukwu akwa abụọ abụghị ka ndị Igbo si eyi akwa